S'abba chi at ghetau eris in Nùgoro, in su monte Ortobene est diventada una temporada chin bentu e gràndine, e cada borta a nde pranghere sunu sos chi istan a paga distàntzia dae su parcu in su cùcuru de su monte. Pro neche de unu potzetto tapau, eris puru, s'an bidu currende in sas cortes unu traghinu de abba dae s'anello. Antonio Careddu at contau ite b'at capitau eris e ite càpitat cada borta chi proghet meda. A dispetu de sas richiestas de interventu a sas autoridades comunales, sa situatzione non mudat e custu manzanu puru su potzetto fit tapau e tutau dae una pischina de abba e ludru. Est cajonande unu terremoto polìticu sa sentèntzia de su Cussizu de Istadu chi martis, bortulande sa prima sentèntzia de su TAR Sardigna, at decretau sa decadèntzia de bàtoro cussizeris regionales. A chie pessabat chi sos efetos de su pronuntziamentu de sa Corte Suprema si podiant suspèndere chin unu ricursu a sa Cassatzione no l'est issia a soddu. Eris bortaidie, a pustis de sa notìfica de sa sentèntzia, su presidente de su Cussizu, Ganau, at decrarau chi Efisio Arbau de La Base, Gavino Sale de Irs, Michele Azara de su Partito dei Sardi e Modesto Fenu de sa Zona Franca non fini prus cussizeris regionales. A su postu de sos primos tres intran Antonio Gaia, UPC, Pierfranco Zanchetta, UPC, e Gianfranco Congiu, Partito dei Sardi, chi ant presentau su ricursu. Non s'ischit galu chie at a intrare a su postu de Fenu. Eris est istada convocada sa Giunta de sas Eletziones chi at a deper detzìdere chie at intrare a su postu de su cussizeri Fenu. Abarrat sa chistione polìtica de un'assemblea chi a pustis de un'annu e mesu dae sas eletziones perdet batos cussizeris chi in custos meses ant presentau provedimentos, los ant fatos aprovare, nd'ant botzau àteros, ant picau parte a s'atividade istitutzionale. Tzertu sa Corte de Cassatzione podet bortulare torra sa sentèntzia ma est semper unu matzimbróddiu. Una situatzione chi fit istada posta in contu cando est istada aprovada sa leze eletorale in sa legisladura passada chi pro cuntentare a totus at dau vida a unu cumprumissu chi cubabat trassas giurìdicas chi como sunt essinde a campu. Sos cussizeris regionales sichini a apretare sa Giunta Pigliaru a intervennes pro tutelare sos precàrios de s'Ìsula sardos pro no prangher befe, lassande los fora dae sa riforma chi at prevìdiu s'istabilizatzione de chentu miza insegnantes. Un'interventu in favore de sos insegnantes sardos est istau pediu dae su cussizeri de Àrea Popolare Sarda, Gianni Tatti, chi at presentau un'interrogatzione a s'assessore a sa Pùblica Istrutzione Claudia Firino, ube pedit contos de sa discriminatzione a dannu de sos docentes precàrios sardos chi cheren intrare de ruolu in s'iscola pùblica a pustis de s'aprovatzione de sa Leze chentesete de su trechi de trìbulas de su duamizebìndichi. Tati iscribet chi in su duamiza e doighi petzi nobe regiones an fatu su cuncursu chin valididade regionale pro sa classe A zero deghesete de sas disciplinas econòmico-aziendales e intre custas regiones sa Sardigna non b'est. In prus, chin sa normativa de prima, sos binchidores de cuncursu a base regionale aiant dèpiu picare sas càtedras vacantes e disponìbiles a su chimbanta pro chentu chin sa graduatoria a esaurimentu, Mentres in custa leze nova a su cuncursu si dat valèntzia natzionale, penalizande sa classe de cuncursu a zero deghesete pro sa cale in Sardigna no est istadu bandiu su cuncursu. Tati at ammentadu puru chi in Sardigna non bi nd'at postos vacantes in sa classe a zero deghesete. Pro cussu su cussizeri de Àrea Popolare Sarda pedit a su presidente Pigliaru e a s'assessore a sa pùblica istrutzione si connoschent sa situatzione e si ant intentzione de picare cuntatos chin su MIUR pesande in presse sa chistione pro fàghere modificas chi previdant de partire sos postos intre sas graduatorias de mèritu e cussas a esaurimentu. Sa Sardigna est sa secunda intre sos locos turìsticos prus apretziados deretu a pustis de sa Toscana in sa classìfica de sas destinatziones turìsticas italianas. Est su chi essit a campu dae s'indàgine Turismu digitale, web comparatzione intre sas Regiones presentada eris in Milano dae Reputation Manager e dae Network Lab, laboratòriu de digital marketing de s'Universidade Politècnica de Le Marche e publicada in s'editzione online de Su Sole Venticuattr'Ore. S'ìsula, si leghet in una nota de sa Regione, est apretziada mescamente pro sas bellesas de sas ispiàgias, de su mare e de sos territòrios de s'internu. A totu custu sos utentes de su web annanghent s'amaju de s'istòria, sas traditziones e sa cultura. Unu bellu reconnoschimentu, nat s'assessore a su Turismu, Artesania e Cummèrciu Francesco Morandi, ca arribat dae chie isseperat e prenotat sas vacàntzias in internet, cummentat su soggiorno, faeddat de sos locos chi at bisitadu e chi cheret bisitare. De importu mannu s'aprètziu pro su mare e sa cultura a postos paris. S'indàgine, fata dae maju duamiza e batordighi a maju duamiza e bìndighi, at pertocadu sèighi miza negotziadas web, su chimbantasete pro chentu in italianu, su barantatres pro chentu in inglesu, picande in cunsideru chimbe diferentes canales, motores de ricerca, sitos de recensiones de sos cunsumidores, agentzias de viazu online, sitos de video sharing, Wikipedia e social networks. Su Nùgoro no at galu cumpletadu sa formatzione de cunsignare a s'allenadore Marco Mariotti chi at a cumintzare su ritiru su bintotto de trìbulas. Mancat galu su portieri, unu ruolu dìlicu e de importu, ca dae issu dipendet sa fortza de sa difesa. Tocat de acatare un'erede dignu de Simone de Liperi, chi a pustis de duas istajones como est in su Ghilarza. Medas sos nùmenes fatos, ma perunu cuntratu firmadu. Galu sa sotziedade no at detzisu si seperare unu jocadore de esperièntzia o unu zòvanu pro su benidore. In s'ìnteri sun bator sos jocadores de s'istajone passada chi sun istados cunfirmados, Cappai, Cadau, Puxeddu e Bianchi, chi sun una garantzia. Sun arribbados finas Berretti dae sa Ternana chi Mariotti connoschet bene, Ferrara, Bagaglio, Bisogno, chi si sun distintos in Serie D e in Lega Pro. Como sa sotziedade depet pessare a una punta de afiancare a Cappai ma finas unu centrocampista chi afianchet a Bianchi e podet dare puru chi arribbet un'àteru difensore de esperièntzia. Mancat unu mese e mesu a comintzare su campionadu e su tempus pro acontzare su càrrigu ja b'est.